igbere ndị nwe m nụ ndewonu ee anyị ekelela unu maka ịbịa nọkwara anyị ihe mmemme nke igbere Mirror live broadcast bụ nke anyị na-eme kwa izu satọde saa elekere anya mbọ anyị abịakọta ịbịa akpa ihe gbasara igbere ee ọdụmma igbere ọganihu igbere ele igbere ji ejikwa ndị emepe anyị akpatụ ya kwanụ ihe gbasara ụmụafọ ebiri okomoko ndị nye ahụ n'aka ihe igbere emepegha emepegha igbere de agara ihu izu nke taa ele anyị kparịtụkwala unu a Facebook anyị sị anyị gaji ileba anya ihe gbasara dede anyị bụnụ Justice Agbai Ikwechegh ee ihe rohu gbasara ya nụ ma mgbe ọ dụ njụ ma ihe ometụ ya ahụ igbere ma ihe o mee ya mgbe ọ nọ ọrụ ihe rohu ometụ ya ahụ emetụ ya sị anyị gaji ileba anya ya taa anyị megwanụ ka unu marụ ọ bụ ndị ọkaikpe bụnụ ndị anyị ra wa gaji ịnọ taa ilebatụ anya ihe gbasara dede anyị bụnụ Justice Agbai Ikwechegh ee atụfu oge ee ka m mee ka unu marụ a nwanne anyị nwami bụnụ onye eji Queen Sarah ee gwuru marụ Sarah Nnennaya Maịka gwuru marụ nke hafụ na hafụ ee eli ya ụnyaahụ ee ndị ezinụlọ ya sịkwanụ ta egwere ohere a keletu onye ọbụla bịa nọịrịwa ankwa ndịwa na ihe gbasara olili nwanne anyị nwami ọhụ wa sị ka chineke ka chineke bụkwanụ onye ji ekpuchi anyị cheweghe anyị anyị ihe gbasa gbasa eji agbara igbere ee ihe ozi ọjọ rusakwa anyị nchị a izuụka ọnwa anyị nọ bụ a igbere daa ji onwe ihe gbasa gbasa dụ na igbere igbere daa ji agbanyekwara ya ndị army nọ ha igbere ta wa de echewetukwa igbere ahị onwe ihe ji emenụ igbere ma igbere daji onwe onwe ihe dị agha anọ nụ igbere igbere dazi hụ nụ ji ihe ọ bụ ozi ọjọ rusa na-akpọ nke Igbere bụkwanụ onye ọkaikpe kacha kacha ihe gbasara ọkaikpe nke a na-akpọ Senior Advocate of Nigeria ọ bụ onye anyị ra ya ji anọ malisa anyị dịkwa agaje anyị ada agaje ka anyị kpọlise ya taa o keletụkwanụ igbere ya kọwatụna anyị onwe ya ee eh, chief ndewo sa biko keletụnụ ndị igbere ga-egworo ohere a kọwatụna anyị onwe ndewo
ebiri ndewonu igbere m kelelu unu a na-akpọ m chief solo akụma m bụ onye amakpo igbere m bụ onye ọkaiwu m nọkwanụ abuja na-ekpe ikpe ndewo
ndewo anyị ekelela ọsa ee e, ele o ji gworo doo anya ihe anyị bịa taa bụ ịkpa ihe gbasara dede anyị oke dede anyị bụnụ onye e ji jọstis gworo dede jọstis gworo marụ ele igbere dụnụ bụnụ his lordship justice agbai ikwechegh bụ onye anyị bịa taa elebatụ anya ihe gbasara ya ajụtụ nda onye jọstis agbai ikwechegh bụ
ee jọstis agbai ikwechegh bụ nwafọ igbere a mụ amankalu igbere a mụ ya afọ 1923 ya jee praịmarị skuul ya igbere ya jee ha praịmarị skuul ya rụọ ọrụ nkụzi ele o ji dụrụ mgbe ọhụ ya rụtụghị ọrụ nkụzi ele o ji da arụ ya da agagharị mba dị iche iche ma nke okpuru ee Eastern Region mgbe ọhụ ọ rụ ọrụ ọ rụ ọrụ ele em, eticha ndị Church of Scotland Mission ndị a gosara anyị Presbyterian Church so ya arụghị ọrụ ọhụ rụgha eru mgbe ọrụ ọhịa ọ rụjuola ya bịa gaa ala bekee na 1951 nye ebe ọ nọ ya gụọ lọ ya gụọ ha pass ya akọla ya to the Lincoln's Inn in the English bar ya lụghachikwa a Nigeria m che ihe ọ bụ a 1956 ya lụghachikwa a Nigeria bịa Aba bịa mepee ibe ọ nọ da ekpe ikpe so ya kpetụ aba ya asa aba ya ga jos jee kpeghara jos ọ bụ a jos ibe ọ nọ ya jee gwere ọrụ majistreti ọ rụgha ọrụ majistreti ọ saa 19 chee ihe a bụ 1960 um, I think around 66 or s- I mean 62 ọ rụgha ọrụ magistrate ọ from 1962 eruo 1972 eme ya judge of East Central State so ọ ihe nke ọ rụgha o eruo 1983 egwelitewa ya elu ya ga court of appeal ihe nke ọ nọ rụọ ruo na 1988 ya gbaa 65 years ya hafụ ọrụ court of appeal ya lụakwa bịa buru uhu mgbe ọ bụkwanụ ma mgbe ọ rụrụ ọrụ ele magistrate ma mgbe ọ rụrụ ọrụ ele high court judge ma mgbe ọ nọ court of appeal ọ bụ onye ihe gbasanụ ihe chineke na-adụ mma ọ bụ onye ihe gbasanụ ele eji eji mepee obodo o bu bụ na Igbere na-adụ mma ọ na-etinye aka ihe ihe gbasanụ ihe Chineke gaa ihu ọ aka ya ma eji mepee Presbyterian Church Ọkigwe gbara onwe mgbe ọ rụ as a high court judge ọkigwe ọ mgbe ọ nọ ọkigwe as a high court judge bụ mgbe eji mepee presbyterian church ọkigwe presbyterian church ọ dụhụ ka ma atọ nwa ọ mgbe ahụ bụ mgbe eji mee ya elder eme ya elder en as a judge dụkwa na ahị aha chọọchị emepe Presbyterian chọọchị emeghe ya Presbyterian chọọchị nọ ndị Ọkigwe onye aka ịhị a ma mgbe erosion ume imonu ma mgbe erosion ume ngwangwa nkalawa ma na o tinye aka kpakọ ndị ifo atụ ego ahị a erosion anyị mee ya ka o bekwara ihu ala ji gbara ọ bụ onye judge ọ bụ onye na-achọ ịkwara onwe ya ugwu ya nọyị nke ya ụfọdụ amachaghị o nwe enyi but ma mgbe o jega skuul ma mgbe ọ rụgha ọrụ ezigbo enyi ya bụ onye ndị isi ka a na-akpọ Amadi Ọjị Uche amadi ọjị uche ndị ndị ama ya na ọ ya bụ papa chief chris uche so ihe ọ bụ ezi enyi ya ụwa chịkọtakwanụ skuul so wada akparizi akparizi kama ọ bụ nwoke na-akwanyere onwe ya ugwu ọ bụ onye na-agabata agabata ana ọrụ magistrate ma ọrụ judge ma ọrụ justice of the court of appeal emechagbukwa ịda arụ ịdị ọrụ onwe onye na-ama na ịnọ hụ but agbai ọ na-ejisi ike ya ihe ihe gbasa ihe chọọchị ihe gbasanụ ihe omerala ele eji eji mee ihe ka ọ dị mma ihe gbasa n'imepe obodo ya igbere ọ kpọrọ ihe ka mkpa ndela Ee, ee, anyị ekelela o chief ndewo imela ele i ji kọwatụrụ anyị onye ọ bụ ụmụ ajụjụ ndị m chọọ ịjụtụ tupu m akpọbasa ibe ikweche ee okwu dụ anya a mgbe nna ya ukwu bụnụ justice agbai ikweche mgbe ọ nọ nọ na-ekwe ka o nwere ndị ọbụla ji abịa bịanye igbere nsogbu ihe gbasara ma ịjọ ala ma ịjọ ihe ọbụla nọ nakwa ha egwefụsi isi ya bịa kpawakwa ahụ ụkọ ọ bụ ezi o nwe ihe ị matụrụ ihe gbasara yanụ Em, ee akwụkwọ ede gbasara ya ee, m gụsa ibe o- o- o nye aka ma ndị nọ na mkpọrọ ihe gbasanụ tax ma yes ihe gbasanụ ee, ịkwụ ụ- ụtụ ala ma mgbe ejidegha ndị inyom ji wa nwụ anwụ ka ụwa kwụọ tax so nna ukwu o nye aka ya nhị a gọọmenti kwụsị ụdị ihe a okay i- i- imela imela chief ee ka m kpọbasa nwanne anyị nwoke bụnụ ibe ikweche ma- ee, ka m kpọbasa ya ee ee ndewo ee nwanne anyị ibe ikweche biko keletụ ndị igbere ga-akọwatụkwa ndị Ok. igbere onwe ha.
ndị igbere kanwo ndị nwanne m ndị ọkaikpe ibe m kan Mụwa na-aza Ibe Ikweche m bụ nwa um, Agbai Ikweche Justice nke nwụ anwụ nke anyị kwekwa maka ihi ya zukọ asị m ka m kelee unu unu emeela atụmatụ unu chi m gọzie unu ka
ndị ndewo anyị ekelela imekwala ee ajụjụ m chọrọ ịjụtụ nwa bụ a jụọ nda ihe eji marụ honorable justice agbai ikweche ele igbere dụnụ ma ele mba naijiria dụ nda ihe ị na-asị eji marụ m- nna o. Eh,
mmadụ ji mara ya bụ ọ na ọ onye na-atụtụ ime ihe ile ile eji si ọbụla na-eji eme ya ya dị mma ile ọha okwe ọbụla na-eji eme ya ya dị mma Em, ọ bụghị onye na-eji egbugbere ọnụ ekwu ihe o ji emenwu ọ bụrụ iwu sị tụọ mmadụ mkpọrọ ya bụrụ okwe ya ọbụla o kwesị ome ọyịla o ji eme ya bụrụ ndụ ya ma abịa ihe banyere chọọchị okwukwe ya chineke o kwe a mmadụ onye ọbụla n'ọrịa a chineke ji agwọ ya ọrịa ya kwuo ya kwuo ya kwuo ezie ya ekwuo ezi mee ọ bụghị onye na-achọ ịga ụlọ ọgwụ ma gịnị meela ya o chekwasịrị ee baịbụl sị chineke na-agwọ ọrịa ile ndụ ya dị otu n'ime ndị o ji pụ ihu mgbe o ji ọ bụ majistreti bụ a na-eme ọ gaje ụzọ ọ hụ onye ebe a na moto ụzọ ezighị ezi ya ejide mee arrest kpọrọ ya gaa kọtụ kpee ya ikpe um, many people born jụa nda ile mmadụ ya eji o jide onye ọbụla o kpekwa ikpe a na-eme like that ya sị well ọ ya hịrọ nke deturu akwụkwọ that a magistrate nwere nwe power to arrest and try onye onye an offender as if to say ọ bụ somebody else who arrested and brought so why m ji m akụkọtụ ya ihe ndị a bụ ịsị o kwe ihe ọ na-ekweta ike enweghị obi abụọ ma ihe banyere ọrụ ya ile jọji ma ọ majistreti makwa ihe banyere okwukwe ya na Chineke ọ ile ndụ ya dị ka ee ndewo anyị ekelela ee m je ka akpọlisakwa o ka m kpọlisa chief solo akụma san ee ee chief ndewo sa o nwere ajụjụ m chọọ ịjụ ele ọ dụ n'elu igbere nọ nnụtọwa anyị okwu odo anya a jọstis agbai ikwechegh bụ oke mmadụ akpawakwa ahụ ihe gbasara ọkaikpe ma ihe rohu gbasara ohe ihe gbasara ikpe ele igbere dụ na enweghị ike ịgụ ebe ya agụ ndị ahụ ọ dụgele ihe n'elu igbere dị ka ihe ebe oke mmadụ Em,
o nwe nke ọbụla ile ya gaa nye ya na-ekwu a abụ oke ọ oke mmadụ o nwe ihe la ịga lee ya ọ ya bụ onye mbụ bụtụfu unu lọya igbere ọ bụ ele o ji kpa agwa mee ịbụ lọya da agụkwa mmadụ ohu agụ tọnwa ọ ya bụ onye mbọ bụtụfu lọya ọ ya bụ onye mbọ bụtụfunu majistreti ọ ya bụ onye mbọ bụtụfu high court judge and ọ ya bụ onye mbọ bụtụfunu justice of the court of appeal so igbere o seti rekọd and onweke onye biti ya nụ onweke onye breaking record o seti onwe ụka and ndị follow nu eh, a line of going to the bench so and mmadụ kpeghị ikpe saa bụrụ high court judge bụrụ justice of the court of appeal inwela international recognition inwela apart from national being nationally recognized ele eji eji nabasa obodo naijiria ndị ala bekee chekwa nabasa elo gbara position a abụ position a na-eji egburi awụ ọnọdụ justice of the court of appeal abụ ọnọdụ a na-eji egburi awụ so onwe ngwa anyị lee ya anyị eje ahị nna ikwu a ele oke mmadụ ọ bụ oke mmadụ and federal gọọmenti mee ya recognize ụwa anyekwa ya national honor nche ọ bụ order of the federal republic ofr Eh, so oke mmadụ onye a na-eṅomi eṅomi ma ndị yara mụọ mkpe ikpe mgbe ọ a na-eji ya egburi ya bara ụwa mara ọ bụ onye eziokwu ọ bụ onye na-akwụwa aka ya ọtọ ọ bụ onye a na-anọ nke mendara mmadụ ọ bụ onye enwe ike ghara ụgha onwe ihe ndị bekee na-akpọ ya courage onwe courage to deliver judgment the way it should be ọ bụrụ ikwosi ịnọdụ a kọt ọ bụrụ ikwosi imeri ịna-emeri ya bụrụ ikwosi iluzu ya kwesi ịda ada ịna-ada ada ọ na-eri ngarị so nna anyị ukwu a bụ mmadụ ukwu o chozu echozu ọ bụ onye a na-eṅomi eṅomi anyị a ndị mehaa bụrụ lọya fụ mmadụ bụ gbara anyị sogha nzọmụkwụ ya ọ ihe mee anyị ji mee gụọ law ọnwa gụsakwana ya soro nzọmụkwụ ya fụsa mmadụ ele ọnwa anyị fụsa mmadụ so ọ bụ ihe mwuta agbaghịkwarị ọka ezigbo nka ọ bụ ihe mwuta anyị ya nọkwa tawa ndewo
Eh, ndewo eh, eh, chief anyị ekelela unu, ndewo o nwe ajụjụ ọjọ nchacha ịjụkwa ihe ọ bụla otu ịgba- ịgbazi olu maka ụmụrịma anyị a ka mụsị ya amụsị bụ ndị bụ n'ụwa je nwa da anụ maka justice nwa ee maka ụwaji nwadanụ na ode Justice ma Justice Agbai Ikwechegh kụwa aka ma ahụ ihe ihe ụwa ji asị ihe hụ ihe agbarụ da akpọ ya elo ọ nọ n'Igbere ihe ihe dela ihe dela ihe dela ihe dela bụ ihe nna ikwu Justice mee ma ọ nọchi anya Igbere nda ihe nna ikwu Justice Agbai Ikwechegh nọchi anya Igbere ndewo
nke mgbe la ọ bụ ọ bụ o- o kpere ikpe ruo ibe oru ya nwa o mee ka afịa igbere o mee ka afịa igbere banye record ndị government ị fụsata ọnwa sị bụ onye igbere a sị o wu ị bụ onye ibe a Justice Agbai Ikwechegh wa ọ ya gwousa o bu ụzọ gwousa afịa anyị from obscurity to limelight that's the- just the best way to put it because mgbe ọ nọdụ ekpe ikpe anyị aka enwuo ndị choro unu ele ya so ọ bụ ya bụ the torch bearer ọ ya mepere anyị ụzọ so onye ọbụla anụ ya na onye ọbụla agụ nụ judgment ya onye mene bịalanụ ya rọọ hịkọtatụla ị sịla ị bụ onye Igbere a sị bụ ị bụ nwanna Justice Ikwechegh nye ihe ndị mara ya nụ na-ajụ gasị ee ụwa na-asị gị a nwoke ọ na-akwụwa aka ọtọ so ihe ele o ji gwele isi afịa Igbere ya mee onye Igbere ọbụla ihe ada ihe onye Igbere ibe ọbụla ele onye eziokwu ele onye na-akwụwa aka ọtọ ihe ọ ihe o mere anyị anụ a- a- akamaghị onye ọjọ menụ ụdị ihe ọ. maybe ọ bụ ka anyị da ejetuwa ndị ọjọ da eme ya but saịla ata adụnọ akamaghị onye ọjọ menụ ụdị ihe Eh, eh, chief ndewo eh, mgbe ị nọrọ ada akọwa onye justice bụ o nwere ebe ị gbanyeta ọkpa na ọ na-anọkwa ha akwado ihe gbasara ụlọ ma omerala ka Igbere da aga ihu m chọkwa ịjụ ụtụtụ ọnwa ee ọ gatụ ọ gụtụrụ na akwụkwọ mara Hope Waddell Institute nke nọ na Calabar ee ihe m chọkwa ịjụ tọnwa bụ o sonyira ndị malisa anụ Igbere Welfare Union o sonyira uke o nwe uke Igbere oru ndị ahị gbasara omenala Igbere nke Justice na-eme ndewo eje m echesa afịa uke ya but oru uke nche ọ gbọtọkwa mma ma ma ọ- ma ọ bụ ụwa ndị gbọtọ mma 1987 ya bụrụ ụwa ndị gbọtọnụ mma either 1990 but oru uke m marụ mgbe ọ gbọtọ mma ma ọ bụ 1987 ya bụrụ either 1990 ibe nwe ike ya akpa the exact date but m marụ oru uke anọ gbọtọ mma so o so ruo uke o so gbọtọ mma ikpe chọọchị ya emeghị eruru uke lee ụfọdụ taa nwa a na-asị ụwa bụ ndị chọọchị donu ndị chọọchị ụwa na-eru uke E- iru uke igbere nwa ọgwụ a na-agwọ ya a na-achụ ya aja anakwa na-eji bọọlụ akpọ ekwensu ọ ihe a na-akpa ma a ga uke bụ ndị ele eji eji tụọ ego gwuru mmepe igbere ee so mgbe emepe achọsakwana igbere welfare union a 1937 ọfụsaghala ọfụsaghala skuul ele anya aka ya ji adị ya ma elezi anya gbara ndị ọchọsa ya nụ igbere welfare union lọọ nna anyị agwu ikwechegh nnọọ nwa mgbe m kparịala akparịa so aka ya jikwa dị ya anọ ya mee mgbe mgbe ọ ọ nọ njụ ahụ sie ya ike lee nwokorobịa nyere ohu ndị igbere na-eme o so de eme ya
Ee, ndewo chief imela ee, nje ka akpọ akpọlisakwa o ee, mgbe oge ru ka m kpọbasa ee, nwanna anyị bụnụ ibe ikwechegh ka o nyezuo aka ee E, ndewo ajụjụ m jụla chief bụ ị marụ sị ebe e, justice justice agbai ikwechegh o kpeta chọọchị ike ọ gbakwanụ ya esola ndị igbere de ahụ eme ihe meenụ ka igbere de aga ihu ajụjụ m jụkwa bụ nda oru uke ọ bụrụ oru uke ndị ahịa igbere metasịa nke o so wa de eme ndewo E- o- e- okay ọ dịla ọba igwe okwu ya dịla ọ ka nyetụ ya nsogbu ka m kpọbasakwa chief solo akuma ee chief e- a ele ọ nọ na nda nda ihe anyị ji elewe anya ibe ọ nọ gbasara okpukperechi nda ezi ezi ntụmaka ọ tụrụ ndị igbere meenụ ozugbo anyị ji de asị ihe gbasara okpukperechi ọ gbalite ike o nwela mgbe anọdụ edetu ihe asị na ihe gbasara ma ikpere mmadụ ekpere na onye ọhụ onye ọha agbake onye onwe ya adọ ya mma na ọ na-emechagbu ya nda nzọmụkwụ ya na ihe gbasara okpukperechi nke ndị igbere ṅomi ndewo sir Em,
Ya- ee, nke bụ eziokwu ihe gbasara ikperu ndị ife ekpere chineke nye ya ee, ee, akara ọ ya kperu ndị ife ekpere ọ bụrụ onye adọ mma onye agbaga ọhụ bụ nke bụ eziokwu em ihila ndị igbere ka bụrụ ndị presbyterian church and em, i de eme ezi ihe ọ na-eme oge ada adọbasa ndị ifo ụwa de achọ iso ka ụwa de eme ele i mega ọ ya mee ele presbyterian church iji de echu igbere o nwe ibe ọjọọ ji ele ọ de echu ndị ifo baya ya hụ ndị ifo ji ya hụ ma ndị chọakwanụ ịbụ ministers so ọ gbara enwo onye vusa n'ụzọ de ezi ndị ifo ele a na-eji eme ihe ọ ya mee ya kwuo ndị ifo ndị ifo da abaị presbyterian church makwarị ndị baịnụ a chọọchị a- abụ presbyterian church ọkwa ka anyị emeghị ezigbo ihe ọ nzọmụkwụ ya ihe ndị mmadụ soga
ndewo ndewo sa ee o nwe ihe nga ị kpatụla ebe a dụhụnụ mma esi na-abịa n'igbere na ọ bụ onye eziokwu na ihe ọhụ ọ kpaịkwa ahụ bụ ele ọ dụ na o nwe ihe ji emenụ na ihe ọhụ ọ kpaị na ọ bụrụ ọ bụ ele ọ dụ ma ọ bụ na ọ kpa ihe na o me ihe ọjọ na ọ bụ ihe ihe m chọkwa ịjụ tọnwa bụ ndị igbere tọnwa ele ọnwa anyị nọ nọ- anyị ṅome ahụ nzọmụkwụ ya ọhụ anyị me ahụ ihe ele ọhụ o ji de eme ma ndị teweghị ya nụ ma ndị ndị yara ya dụ ha mma ọ dụghị ele ese ahụ nzọmụkwụ ya ọhụ bụnụ ịkwụrụ ebe eziokwu nọ akpaịkwa ahụ ya bụrụ ele ọ dụ ndewo ee m ga-asị gị eme ya hụ ọ bụghị ọmadụrụ ohu beta agụa ndị ma ya nụ ndị ma ya na ezigbo ihe karịa karịa ndị emeghị ezigbo ihe ịma ya hụ o nwe ndị ọ na-eme ụwa akpaịrụ nke ihe bụ eziokwu ndị ọ bụ ị gakwu ụwa akpaịrụ gị eziokwu ụwa na-aghara ụgha nwerụkwanụ ndị ọ bụ ị gakwu ụwa emekpo ụgha emekpo ụwa ghara ụgha ma ọ waghịkwa nke ụwa na-eme ya ee kama ndị kanụ ime ezi ihe karị karị ndị emeghị ezi ihe so eṅomi ahụ n- ndụ ya even before ya nwụọ ka ndewo sa ka ka mmarụ ma ee nwana ya ibe ma ihe onwe ya ọ dịkwala mma ohe ọ- ọ- ndewonu ee ọkwa ịnụwala anyị mkpa ya tọwa ehe ana m anụtụ Ajụjụ- nke faintly but no ehe ajụjụ m jụla mbụ bụ sị nda uke ori oru mbụ jọstis Agbai ikweche nda ihe ọhụ igbere na-emetasị osowada eme tufu ya abịa ka nka ndị ahụ ka oru nda ihe ọhụ igbere na-emeta ana mgbe m jụrụ ndị gbata ma ọ gbata ma 1990 Eh, kpaje kpaje ma ọ bụrụ igwe okwu ka kwa ọhụ oke eh. igwe okwu ọ dụkwala mma oke ee eh, ndị igbere ndewonu m kelele unu ọjọ maka ịbịa nọnyere anyị ihe anyị nọrọ ime ya bụ igbere Mirror live broadcast bụnụ ihe mmemme nke anyị na-abịa kwa satọde se elekere anya mbụ daakpa ihe gbasara igbere ọdụmma igbere ọganihu igbere ihe rị emenụ ka igbere dụ mma ee anyị nakwa ejikwa n'ohere a lekwa anya ndị igbere bụnụ ndị bịahụnụ kwado ọdịmma igbere ya rị ivuru elu ndị mehụnụ afa igbere fụsa afụsa ee onye anyị nọkwa n'isi ya nke taa bụ Justice Agbai Ikweche bụnụ onye elu n'ụlọ ọ rịela hụ ogodu n'elu ihe gbasara ikpe ikpe ọ rịa ogodu elu ele mba naijiria nọ n'ụta ọnwa enweghị ike akpọwa afa ndị rinu ogodu elu ebe ya akpọtụ a nakwa ha akpọtụ ya ọ bụ ya bụ onye mbọ bụhụnụ onye bụtụfụnụ majistreti rị igbere ọ bụkwa ya bụ onye mbụ bụtụfụnụ bịa gara high court bụrụ onye okpuikpe na high court nke a na-akpọ judge of the high court ọ bụkwa ya asakwa bịa gara court of appeal ya kpachata mee teelụ ọhụ o ji mee ruo ibe ọ bịa bịa mee nke ndị bekee na-akpọ retaya ihe ọ bụ ịgbọtọ mma ụzọ nke ikpe ya lụọkwa igbere bịa nọdụ e, amagba sị ọ bụ onye eziokwu na ọ bụ onye ihe ọma na-adụa mma na ọ bụ onye a na-etinye aka ya ihe ọjọọ ee o kwekwa na ụda anya na o nwe ihe nge ndị igbere ndị igbere jikwa mara ya a ndị igbere na-eche o nwe enyi ka m kpọbasakwa ee dede anyị bụnụ chief solo akụma ka m jụtụ ya ajụjụ nge ee chief chief ndị Yes. ụta ka ehe ajụjụ m chọọ ịjụ ụtọ nwa ndị igbere sị ya justice enwe enyi ịbịala kọwatụrụ anyị na o nweha enyi na na ele ọha narị eche na o nwe enyi na ọ bụ ele ọ dụ na o nweha enyi ee ee ọdụgele ndị igbere ụwa ka ogbuwe ọka bụ hụ a nna ikwu jọstis enwe enyi tupu ya nwụọ ọ dụwele ọ bụ a onwe enyi ka ọ bụ a erenwe ịkpanye n'ohu ndị marụ nụ onwe enyi ndewo ị ma nna ikwu emeela ezi onye ike ndị mara ya mgbe ọ nọ okorobịa mara o nwe o nwe ndị ya rọ ọ na-akparị o nwe ndị ya rọ ọ na-akparị m kpọrụla ya fi onye nge o nweyakwa hụ ndị ọjọ bụkwanụ ndị agba nka lụwa ya rọ ọ na-akparị mgbe ọ bụ okorobịa so mgbe ocho ochokwa anụ o nweyakwa

ele ụwa na-abịa ụlọ achọsa o mgbe ụfọdụ ndị ife a na-ama ndị ọ chọsanụ bụ ndị enyi o. so onye menu ịhịlanụ ọ dụla ezi anya ọ- ọ- ọ- ọ kwụsị ọrụ bekee bụ na 1988 I think that should be around 32 years ọ ọ- ọ bụkwa ọ bụ small thing Eh, so ịkpa ị- ịkpa ije bụ o nwe enyi o nwe enyi but ọ bụ ịdị enyi ọ na-eme a bịa a gaa ebe a na-aṅụta mmanya ọ a- a- a gaa nke a na-etere iri a mgbe o ji bụrụ onye ike but mgbe ọrịa ọ bụ ma okorobịa ma nwata o nwe ndị enyi ọ nakwa na-agbata bọọlụ ike ọ ihe ịgba bọọlụ ihe eji mara ya mgbe o ji ehopụ ọdụ
ndewo ndewo ee anyị ekelela ee i- i- imeela ka ndị igbere marụ ihe ihe ọha amala maka ọtụtụ ndị igbere anyị jụtụ ya ajụjụ ihe ị na-anụ bụ na jọstis enwe enyi ma imeela ka anyị marụ onwe enyi ezi ee ị kpọkwala nụ ma afa enyi ya nge ya ra ya dụta amike ee ihe ọjọkwa ịkpa ịgwa bụ ọ na-agba ọ na-agba bọọlụ bụnụ ezi anyị nụkwa ele ọhụ ka m kpọbatakwa ee nwanne anyị nwoke ibe ikweche taa ee okay ebe ọ bụ igwe okwu ya adụkwala mma ọ kwa ị nụwala anyị mkpa ya tọnwa igwe okwu gị ọ nọ izikwala ka ọ ka nye ahụ nsogbu igwe okwu ya dị lọ ka ọ ka nyebatụ ahụ nsogbu ee chief eh, ọsịa ọsịa nna ikwu ụgbọtọ mma 1990 na o ji goro baịtụ na nna ikwu ụgbọtọ mma 1990 ee ọ na-eme ọ na-eme oke oke mmadụ ele ama ele mba naijiria dụ oke mmadụ bịa na achịta nwere ele o ji mee egoro ihe m ga-egoro mmeri goro ya dị etesa ya ọ bụrụ ma ịgụ afa maọbụ ịkpụ ịrị ahị maọbụ imekwa ihe eji ejide echesa ya nda ihe ọ dụga na igbere ji eme ka e nwere ike dị echesa jọstis Abai Ikwechegh Em, nke bụ eziokwu e- e- aka m echetu echiche langụ a ajụjụ ya ịjụ m ọ ihe kwesịrị ichebara echiche ee ọ ihe kwesịrị ichebara echiche ma ndị Amankalu wa ma igbere rohu gbara onye onye kwesị ịnụ ihe ihe nge akpọ ya afịa egwerude echesa ya ee so ọ ihe mmadụ ji ka agụrụ ezi isi gaa mara ihe ọ bụ i- isi ihe ihe ihe ihe imegha suggest ihe ịkpagha ya bụrụ ihe status ya menu dụ befitting to his status that's just the point i want to make ọ bụghị onwe eh, ihe ihe enwe ike isi ihe eji eji mee ya immortalize but all something that is befitting to his status bụ ihe eji eche echiche gụrụ ezigbo isi ee enwe ike mee ya recommend to not only to Amankalu and Igbere rohu, even to Abia State. Because how many justices of the Court of Appeal have we had all this while? Eh, he's he's uh, one of them. He had gone there and retired before Ogbuagu went to Court of Appeal and ended up at the Supreme Court. So he's somebody that his uh, name should be immortalized. But it's something we need to think about.
Uh, imela chief uh, onwe ihe ndị bekee na-akpa njekwa na-akpa ya igbere a na-asị ya na onye ọbụla nwere ebe o ji dụ mma na onwekwa ha ebe oji ebe adụ mma ihe ọ bụ onye ọbụla mmadụ chineke eke eke na ọ na-enwe ebe dụ mma nwere ebe adụ mma ee okwu ọha na-akpa ọ dụ ele ọhụ ebe jọstis dụ ọ bụrụ ọ dụ ele ọhụ nda ihe ọ dụ ga-ele ihe ọhụ bụrụ ihe adụ mma ebe jọstis nọ ịma ee o nwee ike ihe nge ndị ifo ji asị ọ bụ ihe adụnụ mma ilewe ya anya gaa mara gamara eziokwu ọ bụrụ ya ọ bụ ihe adụnụ mma ịma ee ịbịa bụrụ a judge ị na-eme ndị mmadụ avoid gbara ị na-ama ihe na-agbara emewe avoid nke mbụ bụ ka ị nwee ike hafụ ịdị influenced by anybody mgbe ị rụwa ọrụ so ihe o mee ee ọ na-achọ ka ndị fodo abịa achọsa ya so ya ụfọdụ dụkwa ahị ya elọbọ na-achọ ndị mmadụ ya bụrụ ihe ọrụ ọrụ ya mee ọ bụrụ eh, ị ị na-akpakwutu ndị judges nso ga-ahị eh, ụwa na- the- ụwa na-ekeep to themselves because ma ime lọ inwe ike ga-aba ya nsogbu and ihe a bụ a mmadụ ama eme ọ bụ ihe ọrụ ọrụ nye ọbụla ọbigworo rụọ ọrụ ọ ga arụzie ya arụzie so ewezuga ọhụ o nweghị ihe ọjọọ m marụ ndị ifo ji asị gbara ihe nke m na-anụ akụkọ wa nwoke a wa na-achọ ka ndị ifo bịa mgbere ohu ụlọ agbachi agbachi mgbere ohu ụlọ ya agbachi agbachi wa gbakpụta onwe ya ọnụ ihe ọhụ i nwe ike nụ but ihe abụ na ajọ agwa so ihe ọ- ihe o megha o sa mgbe ọ bụ magistrate bịa retire ah, ah, 1988 so ọ kwarụla ya ọhụ. so ọ bụ omume ọjọọ ọ bụ omume ọjọọ ọnwa ihe kwarụ mmadụ ahụ elija egwori ya
Eh, ndewo eh, anyị anyị- o kwela doo anyị anya ele iji kọwatụ Eh, tupu m akpọlisa eh, nwanne anyị ibe ọ dịla igwe okwu ya adụla mma o nwela ihe ndị igbere nọdụ akpa sị ọ dụ mma ka eyiwegha ihe ọ bụ nke ụwa kpọasị annual memorial lecture na o kwesịrị iwegharị ya annual memorial lecture mbụ justice agbai ikwechegh ee ọdụgele ihe a ndị igbere kpaegha ka eyiwegharị ya ọdụgele ọhụ ekwesịrị na-ekwesị
o chọrọ ya o kwesịkwa na ekwesị gbara ambọ ọjọọ ndị akele ndị erula idi oge ahụ emegharịwa ọhụ
okay imela ee ka m marakwa ehe nwanne m ibe ọ dịle igwe okwu gị adụkwala mma ọkwa ya ọkwa ị nụwala ihe m kpa ya tọwa ị nụwala ihe m kpa ya tọwa ndewo nwanne m ibe ị nụwala m kpa ya ọ dịle igwe okwu ya ka ka nyetụwa nsogbu mbụ ee nwanne anyị ibe ikwechegh bụnụ nwa justice agbai ikwechegh bụ onye anyị nọla da achọ ka anyị masa nda uke justice agbai ikwechegh ru maka ọ dụ mma onye ọbụla bụnụ nwa afọ igbere iru uke ee uke bụkwanụ ihe eji mara igbere ihe abụọ na-egosa mmepe obodo igbere bụ uke yara igbere welfare union anyị da ajụ ya ta anyị marụ nda uke justice agbai ikwechegh ru ndakwanụ ihe o metasị ihe ndị igbere na-eme nke o sonwada emetasị bụnụ ajụjụ m jụ ya ka m marụ ma igwe okwu ya ọ dụla mma ma ọ nụwala m tọnwa ị nụwala ihe m kpa ya tọnwa

ọ na-amasa ihe omenala agbanyeghị ọ bụ onye chọọchị onye na-enwe mkpachapụ anya abịa ihe omenala ya ma na-asị m ma omenala ọbụla emetụta okpere nke ọ na-ekpere Chineke ọ bụrụ m ji eji em, language ndị lawyer m asị expressly ma o nwee ebe omenala ji mee cancel em, okwukwe anyị Chineke expressly ọ na-anabasa ya mee ihe dum bụ ihe omenala na-eme o mechabụ ozugbo anyị makwa na ụmụ ya ọ na-eme anyị encourage ka anyị so ọ bụla bụ ihe omenala ruo ma em, em, ma ị na-anasị ma ịgba ekpe ma ihe ohu a dum emetasịa o nwe nke ọ metụ condemn anụtụ m ebe o mere ya condemn ọ support ihe bụbu omerala nke o meghu support bụ nke si na iji ekpere Chineke maọbụ nke chọọ ka em, na-eduba anyị em, ịkpa agwa abụghị agwa nke onye nke Kraịst mana o nwekwara nke ọhịa dịla dịle ya nke mee onye onye na-akwado omenala ọ like ọ na-amasị omenala bara o nwe ebe ọ ga-emetụta em, okwukwe ya eh, Chineke Eh, okay imela ee eliji n'ụkparịta nwa ka m jụkwa onwe gị onwa iru uke Igbere nda uke iru emesịa ọ- ọ- ọ si ọnọdụ a- ọnọdụ ya eme unu encourage okwu bekee sị n'unu soro mewe ihe emega iru olu uke Igbere ndakwana uke iru ndewo erula m uke Igbere ama ugwu Ebiri tu anyị ruru uke
ndewo M- ihe ọzọ m na-akwa ajụ ụtọ nwa bụ ele a Justice nọ nda ihe i jide echesa ya ele nna nda ihe ndị ọha ọ na-eme na-adị gị mma obu nda ihe ndị ọha ọ na-eme na-adị gị mma obu ele nna o Um, well, o nwere many things my father na-eme na-adị m mma but ụfọdụ ya bụ ọ dịchagbu m mma na mbido but ile m ju ahụ m da ahụ that yetụrụ m aka ma otu influence gị rịọtụrụ m onye dela maọbụ maọbụ such and such a person the first thing my father je asị gị bụ let's go and pray about it. Dị ka onye ka na-echo si echopụta ọ na m eme m mmịtasị ama ụmụrima ibe m ndị a na-eme wa chọọ ihe papa wa akpọ fon ma ọ papa wa ejere wa njem ụkwụ nke m abụkwa nk- ka e kpee ekpere ka e kpee ekpere ọ bụ ile m choje ihe m da ahịa o nweghịrị solution ọdọ mmadụ nwe ma ọ bụ iji m ike ọ bụ a good way to live ekweta m ike my father de-ewe iwe o iwe o iji achọ anything bụ ihe ma ị ga-eget it so ị sị m kọtụkwa some things ma about my father m asị ee eh, my father de-ewe iwe o but iwe ya bụ ka o me ndị mmadụ iwe bụ mgbe ọ nabasara ife and gị na-achọ ime ya ka o mee ụzọ ahụ bụ nke ụzọ ọ nabasara ọ nabasara ọ na-ewe ya ezigbo iwe ya bụ ọ ya bụ the the two key things I would like to say about him
ka ka ka ndewo ndaa kwanụ ihe nṅomi nke ị ji eṅomi ebe ọ nọ elọnwa ọnọ nnụtọ ndaa ihe nṅomi nke ị ji eṅomi ebe ọ nọ nke ị mega atọ nwa ihe ndị ọ na-eme bụrụ ihe nṅomi eṅomi sị ihe a ihe nna m na-eme m- ihe a bụkwanụ nwa mma mma akwana ya nwa tọwa ndaa ihe ndị ji asị dụnụ bụrụ ihe ndị ọya
Okay. O- Open this up.
ịnụ ihe m jụ my father anụ amị ahụ my father na-alike iji mmadụ ụgwọ ọ na-alaik iji mmadụ ụgwọ ọ like the freedom ya ọ chọ inwere onwe ya ọ chọghị iji mmadụ ụgwọ ọ na-asị m onye ọ chọkọ iji ụgwọ bụ Chineke ya mee ọ na-ara ya ahụ ịnara mmadụ ile chief Solo Akuma akọwatụ ese ma ịnọ n'ala ile magistrate ma ile judge ya mee ma mgbe o mere retire ọ bụ ọ bụ enwere ike echi mmadụ asịtụ ya ikpe lib gbara m chesa mgbe em ị jụ m agwa m na-eṅomi ọ bụ abịa m hụ that ọ dịrị ya m em agwa ịkpa bụ agwa ọjọọ atụ egwu ọbụla gbara ma o ji ego ụgwọ and m bịakwado ahụ ya m ji abịa tụọ egwu ịkpafu ile o ji dị bara ihe iji emere m ya eme m bịa na-eme realize o oh, ọyị na-abụrụ ihe nna m amịa ma o ji ebi ịrịọ arịrịọ ịbịa ịga- ịpụwa ka ka emeri ya nke ma nke ọ bụ nke ọ bụ meri ya nke a je o je- o na-eji ara ya ahụ or something like I like him ya bara oke mere m ka mere m ka na-eme ndị mmadụ kwa ihe eziokwu kwa na-ekwu ekwu ya so ọ bụ ndụ ya nge m chọọ ilebu m chọ ịdị like that so that anytime mmadụ jụọ m something or mee something la o ji dị mekwuo oyila o ji dị atụ egwu ọbụla thank you imela imela ee ajụjụ ọzọ m nakwa ajụ otu fuma polisa chief Solo Akuma SAN bụ m chọrọ ịjụgo ee o nwere ajụjụ m jụla sị ya ndị mmadụ na-asị na o nwe enyi mbụ ndị Igbere na-asị ya Justice Agbai Ikwechegh enwe enyi ọ bụ ezi ọ bụrụ ọ bụ ezi i nwe ike ịkpara anyị ndị bụ n'oke enyi ya ele a ọ nọ nụ ọ bụ nna ọ bụ onye ọ bụ ndewo nke bụ eziokwu that my father nweta ndị enyi ike o nweta ndị enyi ike ndị ọtụtụ ndị enyi um, za- um, P.I. Chukwu bụ okenye ya Igbere ama ndị ya bụ bukatala Jos ndị o nwere ezi nsọpụrụ like chief Eliu Agụ um, Chief Enyama, I'm sorry. Then I'm, I'm Chief Eliago. I'm, I'm Mr. Um, Mr. Um, Ekoma. Um, my, you know, to name a few. I've, I go to Ohafia, I'm a Mdebundenya, you know, beginning with um, Justice Kalwanya, here I make all practice in the 50s, you know, um, in Njokowa. ga-abịa ụmụahịa you know bob ogbuagu these are his very good friends but many of them anwụọla many of them anwụọla so o nwere ndị enyi ukwu o nwere ndị enyi ukwu ma bini ebe ọ rụrụ ọrụ ebe o bula as a young person in the 50s and 40s o nwere ndị enyi ọtụtụ ọ bụ just like i have said before my father na-eme curtail ịdị indebted ọ na-eme curtail ịdị indebted ọ chọghị anything ga-eme interfere with ọrụ ya as a judge ọ chọghị enyi ime interfere with ọrụ ya as a judge ọ chọghị gbarịgbara ebe enyi m ma eme nke a so ọ bụrụ ya ji eme ka o mee interfere with ọrụ ya kama ka idebe enyi ka ya ma nọra so ele o ji buo ndụ ya but o nweta ndị enyi ike nke bụ eziokwu okay ndewo imela ee ee tufukwa m abịa kpọbasa nna ukwu ele m sịla ehe ajụjụ ọjọ m chọ ịjụ ụtọ nwa bụ nda nda ihe ọ dụ gị ele e ji emerụ nna o ta ọ bụrụ egwori ya dị echesa ya ma ele igbere dụ nụ ma ele abịa steeti dụ ma ele a obodo naijiria dụ nda ihe ọdụgele eji eme ji abụnụ ihe eji eji ejide echesa ya

just like within one minute m asị ah ọ bụ ihe ọbịa mee a dị echesa my father you know it's a you know just uh, top of my head they say ọ ma bụ ihe ọbịa mee you know ya dị mma iji a dị echesa ya you know I, I, I can't be able to just give an answer.
ngwanụ ka m jụọkwa gị ọjọ Ọ- ị ma a sị ya mgbe justice nọ njụ na ọ na-eme ọ bụrụ na mmadụ ma onwe ya adụ ya mma ị bịakwusa justice ya ekperu gị ekpere gị agbake o nwe onye ime unu ụmụ ya chine nwere onyinye amara ọhụ chineke nye ya o nwe onye ọjọ ime unu e nye ụdịrị onyi- onyinye amara ọhụ
well um, a bịa ọhụ nke ikpe ekpere mmadụ agbake mụ nwa nwere personal conviction that ọ ihe anybody nwe ọ bụ ma ọ bụkwa wa ọ dịrị ikike ọhụ ịsị mmadụ bilie agwọọla gị ọrịa gị ya bụrụ ihe dị ire so eji m asị ee onye ọbụla ndị anyị ọbụla ndị ekwoghị ụmụ ya but nke bụ eziokwu bụ ụlọ anyị anyị na-ekpeta ekpere ike mụnwa na-ekpe my younger brother na-ekpe ọ ele o ji zi anyị ọ ndụ ya ọ ndụ ya anyị like ọ ndụ ya anyị bịa ana m asị nke anyị chọfụsala ana m asị that ọ bụkwala ya bụ the only way actually you know bụ mmadụ ị na-ekpere ile ọbụla o ji dị maọbụ ọrịa o, maọbụ maọbụ em, maọbụ ego bụ ihe ị chọrọ ọ bụ Chineke na-enye ya ọ bụ Chineke na-agwọ ọrịa ọ bụ Chineke na-enye ego ọ bụ Chineke na-enye ogologo ndụ mụ ma kwuo ya and and um, anyị nakwa a-try our best to practice it.
ndewo nna ka kpọbasa eh, maịda agaji ihu ta m kpọbasa dede anyị chief solo Akuma SAN eh, chief ndewo sa ee ajụjụ nge m che eji ụtọ ọnwa bụ nda ihe ọ dị gị le ndị igbere mewe ta ọnwa ibe ọbụla jọstis Abai Ikwechegh nọ obu adị ya mma a ndị igbere ma ahụ ihe o jede achọ ka igbere de eme ndewo em ihe ọbụla eme akwụwa aka ọtọ dị eme ya ihe ọbụla eme a anyị akwụwa aka ọtọ de eme ya a na-eti ya aghụghọ ọ mpụ ya na ọ bụ ihe megha obu na adị ya mma ibe ọbụla ọ nọ gbara mgbe ọbụla igwefula mmadụ ịkwụwa aka ọtọ mmadụ ikwu eziokwu mmadụ ime ihe le e kwesị iji mee ihe onye hi ya na ya sị emezi ihe emezi ee aka ya na-adị bọ bete emewe ihe emezie ya emezi akwụwa aka ọtọ mee ya ekwu eziokwu nọ n'ime ya ibe ọbụla ọ nọ obu na-adị ya ụchọ ndewo ndewo eh, anyị ekelela eh, ihe ajụjụ ọjọ m ji ajụ bụ nda ndụmọdụ ọ dị gị le i je enye ụmụrịma igbere ma ndị nọ n'ahịa gbasara ikpe ikpe ma ọkaikpe ma ndị nọ n'ahịa ọjọ elọnwa ahịa nọ ịkpa ya la mgbe ị nọla da akparịta ụka esi na ibe jọstis rula ihe gbasara ihe ọkaikpe ya na ikpe ikpe ibe o rula na o nwe oke onye karu ya nọ atọ nwa n'ọkwa na anyị na-eru ya nda ndụmọdụ i ji enye ụmụrịma igbere ta ihe anyị rụta ọrụ ike gbata mbọ ike ihe anyị ru ibe ọhụ o ru ma ọ ga-awarị ibe ọhụ ọ ga-awa ndewo
Em, onye chọọ n'iru ibe jọstis Ikwechegh ru nke mbụ bụ i ji abụ lọya nye ọhụ nke mbụ ọ bụkwụrụla na ị bụrụla lọya gaghị ije eh, ebido taa ọnwa jikewere onwe gị, kwadowe ịrụsi ọrụ gị ike ịrụta ọrụ gị ike anyị ga-ele onye eziokwu anyị ga-ele onye na-akwanyere onwe ha ugwu enwe ike eme ewu judge ihe ọ bụ the first step ị bụrụla a judge of a high court the next step bụ another elevation to the court of appeal now ị bụrụ a judge of the high court iji ahị ịrụzighị ọrụ gị arụzi ya i dee judgment ga-ede ya ya adụ mma ya bụrụ ihe ọ bụ onye ọbụla agụ ya nụ ya mara onye ṅụjunu mmiri afọ bụrụ onye meenụ ezigbo research dee judgment ha ọ bụ aka ọrụ as a high court judge bụ ihe na-evuli gị elu to court of appeal ọ bụrụ ị bụ onye na-arụ ọrụ ele ọ dụ ya adụ ee ndị ifo nakwa ama ama mgbe a na-achọwa ndị na-ejenu court of appeal o nwe onye na-asị ka anyị kpọrọ onye a ọ gbarụ a mgbe justice ikwechegh bụ high court judge ọ mgbe ọ bụ high court judge ele o ji rụọ ọrụ as a high court judge mee ndị ya ra mee mrụkọ ọrụ mgbe ọ mee ya recommend to be elevated to the court of appeal so ọ bụ aka ọrụ ịrụzi ọrụ rụzie ya rụzie onye hi ya nụ ya sị yes ya bụ ezi ihe emezi emezi ọ ya bụ ihe na-emepere gị ụzọ ịga up ma ọ bụla ihe ilekwa anya pịam pịam pịam pịam pịam mgbe ụfọdụ ọ na-aga ọ na-awụ ọkụ ndewo
ndewo ee ndewo anyị ekelela ọsa maka ele i jide a ejide anọnyere anyị kwa ndị anyị o nwe ihe ọjọ m chọkwa ịjụtụ a e- e, obodo naijiria mba naijiria gba afa 60 years ee a bịa de eletụ ya anya ele ndị igbere ji grow ndị abalị a 60 years ọnwa anyị nọ M sị ka- asị m sị ka m jụtụ ọ dụ gị ele ọ bụ anyị emeela nke ọma ele mba Igbere o meela nke ọma ele mba i leba anya afa 60 years ọnwa ma ihe gbasara ọkaikpe ma ihe gbasara ikpe ikpe ọ dụ gị ele anyị emeela nke ọma ọ dụ gị ele anyị erusala ebe anyị kwesịrị irusa ọ dụ gị ele o nwe ebe anyị ka kwesịrị irusa nke anyị aka erusa ndewo em m ji asị Igbere emeela nke ọma kama ọfụsa anyị ekwesị ime ịgatụwa ihu gbara ị bịa lee mgbe Justice Ikwechegh a fụsa ụwa dị ukwuu ọ fụsara 1956 mgbe ọjọ e nwe lọya bụ 72 mgbe Chief Ogbeke Ogwe bụrụ lọya then after that ya bụrụ ma late Justice Uche ma Chief E.E. Ukegbu taa ọnwa igbere ndị bụnụ lọya m che ụwa akarịala 50 igbere so onye ọ bụ ime nke ọma ọ bụkwa ndị a bụnụ lọya tọnwa ahụ sighị ike ọ bụkwa ọ bụ ndị ike ndị ahụ isighị ike ụmụ okorobịa ọwa bụ ndị ọ dụrụ tọnwa ka ụwa jisi ike ọ bụ from that group ibe a na-anọ eme appoint magistrates ọ bụ from that group ibe a na-anọ eme appoint judges ọ bụ from that group ibe ọ bụ ọ bụrụ ibe judge e mee ghị elevate to the court of appeal ọ bụ from that group ọ bụrụ ibe lawyer ị work hard mee distinguish yourself e mee ghị elevate to the rank of a senior advocate Eh, so ọ and mgbe ọhụ ụwa afụsa mee practice enwee senior advocate but ọnwa enwela three senior advocate igbere from 2003 till 2019 ọnwa anyị dụhụ three so anyị need more people that will work hard to actualize their dream of becoming senior advocate so ọ bụ ndị ọ bụnụ lọya tọnwa bụ ndị nwe ike ụwa tinye uchu rụta ọrụ ike epushuo igbere to the next level thank you
ee imela imela anyị anyị ekelela o imela nke ọma ee m je ka akpọbasa o inye okwu nke ikpeazụ ka m kpọbasa nwanne anyị ibe ka o nyekwana anyị okwu nke ya ma kpọbasakwa o ee, Chief Solo Akuma ndewo sir ee nwanne m ibe ndewo ee ajụjụ m chọkwa ịjụ tọnwa le ọnwa anyị nọda eme mpịachi ajụjụ m chọkwa ịjụ tọnwa bụ nda nda ihe ọ dụ gị ele ụmụrima igbere kwesị imeta ọnwa bụnụ eme ya ebe ọbụla nna ụlọ obu adụ ya mma ya sị ụmụrima emeela ihe ya ji achọ ka ya mee ndakwanụ ibe ọ dụ gị ele ogo anyị kwesị iru ihe gbasara ọkaikpe ya dị ikpe ikpe bụnụ anyị ruo ya la igbere obu adụ ya mma mbụ jọstis Agbai Ikwechegh ndewo um,
my father ọ na-agụ ya agụụ ka ọ bụrụ dịrị ya pọsịbụl ka mmadụ ruo na igbere bụrụ lọya o ji eme anyị nọkọ masịa anyị dị anyị dị ma 7 anyị dị ma 8 and he was very happy about it mgbe na m anọtụ ya echezọọ ya jụ m ọkwa Solo Akuma agala ọkwa ọ bụrụla jọji na m sị ya na ọ senior advocate ya sị m ehe but ọ bụrụ senior advocate o kwesị ịbụ jọji na m sị ya na o nwe onye eche ya bụtụkọ senior advocate ya bịa arụ ọrụ jọji ebe a na-akwụ ya peni peni so it's just to tell you that ọ chọọ ka a kpaa afa ndị Supreme Court asị akpọrọ onye Ibere akpa afa ndị senior advocate asị akpọrọ onye Ibere akpa afa high court judges asị akpọrọ onye Ibere ọ na-agụ ya agụụ and ọ something ọ bụ mee ọ dị actualized like senior advocate um, Solo Akuma just said that thing will have three from a small community like Ibere. So imagine if we can have one from Supreme Court, three Court of Appeal, three SAN or four, five, and many high court judges and many very prominent lawyers. These are things ji eme obu ọma nke mma ndewo. Ndakwanụ ihe unu nwa ele ụmụ ya mega ele ọ bụ ebe ọ bụla ọ nọkwa ha obu ọma da-adụ ya ya sị ee ụmụ mma nwa ihe ji adụ m mma obu. Um, one of the things m kwe my father nkwa mgbe ọ nwụjara bụ that enweghị m ike ime anything ọ bụ anụ asị ọkwa onye nwe sị asa na ọ na-emere nne kalamile ọ dị anything bụ ezi omume m ji alike ime m ya anything bụ ihe ọ bụ mme ewesa disgrace m ji agbara ya ọsọ ụzọ ọbụla em ọ bụ an- akpa maka ego maọbụ ọkwa Toma bụ this key thing bụ something ma na-echu my father ụra ma ụmụ ihe m ike iji akpa agwa ma ọ bụ Abuja nke m nọ ma ọ bụ nkere owu m na-aga ebe eji asị a ọkwa sọ bụ nwa Justice Ikwechegh ọ mabụrụ ile ọ nara eme onye ma ma ọ bụrụ ile nna ya dị nke anyị amaghị ọ fere atụ ya ezi egwu and ekwuo m ya mfa that it will not happen So that is what we intend to do.
Character. Ndewo. Oh, Oh. ndewo o nwe- o nwe ihe ndị ihe a na-asị na oke mmadụ ọbụla na o nwekwa ihe ọ na-akpaị ee gora ele ọdụnụ ịmazi ile ọnụ Justice Agbai Ikwechegh ndị ihe bụnụ ihe ọ na-akpaịkarị ihe dele quote ma ọ bụrụ ndị ndị bekee wasị quote ndị ahụ ihe bụnụ quote ya ma ihe ọ na ha akpaịkarị hụ nke unu na-anụ oge ọbụla mgbe ọ nọ ndụ
I will tell you that um, most of his philosophies were rooted in the Bible. So, uh, uh, um, one, one of the, the things mm, mama na m ya asị ka na-asị oge eru ebe ọ bụla onye tụ onye ọbụla alezi onwe ya anya rụọ Chineke jụọ ya ajụjụ rịọ ya because my father nwere religious philosophy that everything good comes from God everything evil comes from the devil so he always says that if it is good it is from God he always says that okay.
okay eh, tufu m akpọbasa Eh, Chief Solo Akuma SAN ka o nye okwu ikpeazụ ya m ji achọta inye inye igbere okwu ikpeazụ nye ha okwu ikpeazụ ee tufu m akpọbasa ya ee erukwanụ mgbe mgbe eji eli ya mbụ Justice Agbai Ikwechegh ga-eme ka anyị mara ugbu ka igbere eji akwanyere ya ugwu elu oke mmadụ ọ bụ nye ya okwu ikpeazụ a minit nge
ok ekelela m ozugbo unu ndị bịanụ ịkwara ya ugwu a ma inwe mkparịta ụka a. ma sị ka chineke gọzie unu Em, ule ọbụla anyị jide ebu ndụ anyị ka anyị chesatụ nke bụ ezi omume ya metu ya maọbụla mesị ọma bile um, Ikwechegh na-eme mgbe ọ dị ndụ I think that will be the greatest statue you can raise for a dead person ọ bụrụ ime ike ụmụ ụma ime ike ime gasị ọma bụ nche imenyile ya ọma mma ọ bụrụ mgbe ọ nọ ndụ ọma bile ọ na-asị ọma bile ọ na-eme it will be an a, a, a never fading statue that can be built in his honor. Ọ ya bụ okwu ikpeazụ m chekwu ma sị m ekelela m ozugbo unu for time unu unu unu. imela imela maka ịbịa nọrọ ya ihe mmemme nke Igbere Mirror Live Broadcast ele ejikwa hụda aga n'ihu anyị jikwado eme ka ndị Igbere da amarụ ma mgbe a na-eli ya ma ele mmemme ya jide aga imela ee m kpọbasa ee chief solo Akuma SAN ee chief tupu ga-enye anyị ndụmọdụ ga-enye ndị igbere ndụmọdụ ya na okwu ikpeazụ o nwere ajụjụ onye ihe jụtụ ọ sị na enweghị igbere lawyers forum na enweghị igbere lawyers forum ọ bụrụ enwere ya na ndakwanụ ele nwa anwa bụrụ ndị lọya ga-eji baịta na forum ọhụ ihe ọ bụ nke mbụ ị ji aza tupu
e nwehụ Igbere Lawyers Forum onye bụnụ onye isi anyị bụ onye a na-akpọ barista Vincent Ọnụaha Chukwu ọ na-arụ ọrụ a Ministry of Justice Abia steeti Ụmụahịa Abia steeti ọ bụ onye Eziama nwa eze em, Chukwu Izuka onye sekretrị anyị bụ barista Emenike Kalụ Emenike Kalụ nakwa arụ ọrụ na Ministry of Justice Ụmụahịa Em, ọ bụ nwa Chief J.O. Kalụ nke Agbọ ọ bụ onye ọbụla bụ na onye lọya anyị nwehụ platfọm anyị i mee ka ndị a nwụsa fon nọmba uwe tiu ada platfọm ele ọ bụ mgbe ọbụla a na-eme ihe ọbụla eme ka ị marụ ihe ọbụla ọhụ ji do i keletụkwanụ ndị igbere ka m saa kelee ndị famịlị a Justice Ibe Ikweche ndị famịlị a Justice Abai Ikweche nke Ibe Ikweche bụ ee onye nga ime wa ọ bụghị sọ nsọ Ibe Ikweche bụ nwa Justice Abai Ikweche mụ ndị ọjọ nọ ya hụ kama ụwa na-aka ebu ala bekee so m si ka m gwere ohere a kelee wa kelekwanụ mama Ibe maka ọnwụ ji ya kelee Ibe ya ndị nwanne ya maka ọnwụ nna wa ndị asị wa nwee ndidi chineke aghaghị ime ebere em gba- chineke ji agba wa ume nyekwa wa ihe ụwa ji eji lie nna wa ọ bụghị sọ nsọ Ibe Ibe wa nwo Abai Ikweche Abai Ikweche bụ mmadụ ọha so m jikwa ohere a dee ekele ndị igbere maka ọnwụ a Justice Abai Ikweche m sị onye ọbụla bịa onye ọbụla akara obu ka anyị cherekwara mgbe a na-akwanyere ya ugwu ikpeazụ onye ọbụla fụsịsa anyị aza egugu kwanyere ya ugwu gbara ọ bụ oke mmadụ ee m sị onye ọbụla achọọnụ ịkwanyere nwoke ugwu ya kwụwa aka ya ọtọ ya dị eme ezi ihe ya dị ekperu chineke ndewo ndewo anyị ekelela o ee, anyị ekelela o Sir Chief Solo Akụma SAN ọ bụ oke nwa ebiri okomoko bụ onye menụ ihe a na-akpọ lọya ya ruo ori bụ oge ukwu ọrị bụ onye anyị ra ya nọ taa ee anyị nọkwa anyị ra nwanne anyị nwoke bụ ibe ikweche ee bụnụ nwa justice agbai ikweche bụ ebe anyị nọ taa da akwanyere nna ya ukwu bụnụ justice agbai ikweche ugwu anyị kwesịrị ịkwanyere ya ịkparịta ihe gbasara ele o ji gbuo ndụ ya ịkparịtakwanụ ihe o kweyi ya na ịkparịta ihe ọ chọ ta a da eme m kelele unu maka ịbịa nọnyere anyị m kelekwalanụ ndị igbere roho bịa nọnyere anyị ee unu chesa eru elekere anyị isii echi anyị na ka eme ihe mmemme nke anyị na-akpọ ịmala igbere bụ ihe mmemme nke ọha anyị na-ezukọta jụọ ajụjụ ihe gbasara igbere ndị mmadụ ada aza ya eluwa aza ya kwado erisi igbe unu emela chineke gọzie unu